ifochakpi ọkọ akụkọ Amara Chukwuka abịagokwa gee ntị nke ọma achọrọ m ịkọrọ unu akụkọ maka otu nwoke aha ya bụ Mgbadike Mgbadike nwere ego. Mgbadike lụrụ ọtụtụ nwaanyị. Mgbadike na-eme ọfụma. Ihe ọbụla Mgbadike chọọ na ndụ a, Mgbadike nwee ya. Mana afọ ejurọ Mgbadike. Mgbadike bụ onye a ma ama dịka onye siri ike Mgbadike a maga ama dịka onye na-akọ ọrụ ugbo. Mgbadike na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche mana Mgbadike nwere ọ ka chọrọ ọzọ nke o nwere ezughịrị ya. O wee sị o wee nọkata ofu ụbọchị wee binie wee sị na ọ chọrọ ịnwụ anwụ na ọ ya enwesị ihe niile o nwe wee na-anwụ na ọ kwesịzi ịdị ka chi na ọ chọ ije jụ chi ya ajụjụ ka ọ malụ ihe melụ ọ ya eji wee nwụọ na ọ kwesị ịdị ka chi ya ha o je kọsala ya nna ya nna Mgbadike wee dọọ ya aka na ntị wee sị ya nwata chetakwa na nwata rijuo afọ o chielu chi ya aka mgba chetakwa na ikuku kuwe ọ ga-ebukwalụ gị Mgbadike wee fee n'isi sị na nna ya makwa ihe ọ na-akọ na o mechagokwa ihe ọ chọrọ ime Mgbadike naluo nenesia nwunye ya nenesia ụmụ ya nenesia akụnụba ya niile wee sị ya wa ga-arapụ ihe a niile wee nwụọ na ọ ma mme na ọ ga-afụ isi ya Mgbadike wee jekwulu dibịa dibịa afa wee sị ya na ọ chọọ ịjụ ya ajụjụ dibịa wee sị ya kedu ihe ị chọọ o sị ya na ọ chọrọ ịjụ chi ya gịnị mere ọ ga-eji nwesị ego niile o nwere n'ụwa a wee nwụrụ ha dibịa wee sị ya na nke a dịkwa ya mgbagwoju anya mana ka ọ jụkwa wee wụsa ayọrị n'anị wee jụsịa wee sị ya na o nweghị ihe chi ya gwara ya mana ọ bụkwa na ọ dị ya ka ọ ga-emenwu ihe dị na ya na ọ ya eje ka o chee chi ya aka mgba Mgbadike wee nesia anya nwoke siri ike nwoke nwere akụ na ụba o wee sị na ọ ya eje a sị ya gịnị ọ sị na ọ ga-eje mgbadike wee mee gịnị wee naluo n'ụnọ wee jekwulu nna ya sị ya na ebe ọ bụ na chi ya ekwerọ aza ya na ọ sị ya ya bịa na ọ na-eje na ya na chi ya ya-emeju ya afọ mgbadike nakpuo ụla ahụ ụla wee sịzie na ọ pụta n'ụtụtụ echi ka o jebezia ka o jechelu chi ya aka mgba o wee pụta n'ụtụtụ mgbadike kwadosịa ndị nwunye ya na-ebe ụmụ ya na-ebe nna ya na-ebe nne ya na-ebe sị ya nwa m ejekwana mgbadike sị mba na ọ ya-eje a sị ya ngwa ya jebe o wee bido njem otu a ka o si wee na-eje na-eje na-eje wee pụta n'ofu etiti ụzọ gbara ịtọ wee kwụlụ ebe ahụ ọ marọ aka nke ọ ya-esi o wee tie mkpu wee sị ka chi ya pụta ka ọ jụọ ya ajụjụ o tikwe mkpu ọzọ sị chi ya pụta ka ọ jụọ ya ajụjụ chi mgbadike wee pụta wee na-ekili ya o wee na-enene onwe ya na-enene chi ya ha naabọ yi ọ jụbazie ya aa gịnị na-emekezie chi ya wee sị ya na ọkwa ọ pụtago ya kaa ihe ọ chọrọ ịjụ ya mgbadike wee sị ya na ọ tata ka ọ ga-ama ihe mere ọ ga-eji wee nwụọ na o kwesịrị ịdị ka chi na o kwesịrọ ịnwụ anwụ chi ya wee dakapụ n'ọchị mụbe ya amụ mụbe ya amụ mụbe ya amụ mụsịa ya amụ wee sị ya gịnị ka ọ chọọ ime ọ sị ya na ọ bịago tata ka ọ chee gị gịnị aka mgba sonyekwara anyị ọzọ ka ị wee nụkwa ihe mee na nya bụ akụkọ